ndị be anyị ụtụtụ ọma ụmụ igbo ekene m unu ụmụ igbo agbara nzuru na amara ka nsogbu e nwe ife onyonyo m fụ ndị mmadụ na-etu nwa dibia afa na ọ sị na mmiri ga-ezogide na Ngor Okpala ebe evangelist Ebuka Obi na-eme ekpere mmiri wee na-ezo ndị mmadụ na-eme mmiri ife onyonyo etu nwa dibia afa gee ntị ka m gwa ọ bụrọ nwa dibia mere mmiri ji ezo ebe a ọ bụrọ nwa dibịa mere mmiri jiri ezo ebe a mmiri na-ezo maka na mmiri kwesịrị izo udu mmiri ka a nọ nwanne anyị nwoke evangelist Ebuka Obi ama mmekwanụ ka mmiri ruru oge ya zoo ka ọ yalụkwanụ izo mmiri na-ezo a na-eme ekpere mmiri na-ezo ebe a na-agba nkwụ ya na-asị m na ndị na-agba nkwụ ụfọdụ mmiri na-ezo e nyekwara ndị na-eji mmiri ego ka fa ji mmiri kwụsị mmiri na-ezo ebe a na-agba nkwụ gee ntị ka m kọwara unu ndị be anyị e nwere ife a na-ewepụ n'anụ were rie ya ekirichego m ụwa niile ma mazi otu ụwa si arụ ọrụ unu n'anya ife onyonyo ụmụ nke ikpeazụ amazi ka o si adị ị na-aghọta gee ntị ka m gwa gị a bịa n'ife niile gbasara ife ụka na-eme eme ekwu eziokwu kwupụrụ aka ndị ka na-ewedatara anyị ife n'ala Igbo tata evangelist Ebuka Obi so na ndị isi ị na-aghọta ndị ofe o tego ndị be anyị jebara ụka tụnyebe ife ebe a e nwerọdụ ebe e debere ofu blọk n'ala Igbo tata a ga-asị na ofu onye isi ụka ndị ofe bụ ife debere ya n'ala Igbo mana ndị be anyị na-echu ebe a ka mmiri afọ ole ka nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi pụtara na ọ nọ mba Eko na-eme ife ụka kedu ife ọ na-akwụbara anyị n'ala Igbo tata gee ntị o nwere mgbe ọbụla ndị isi ụka ji were na maka na dịka ka nsogbu egwu na abịala ndị mebiri be anyị ndị ọchịchị gacha ndị isi ụka ekporo oke ndị isi ụka kporuchara oke ndị dibia ekporo ndị dibịa kporuchara o rube ndị eze nwanyị ebe afụ nkwụ ka nka mana e nwe ife a na-ewepụ n'anụ were rie ya ọ bụrụ na nwa dibịa na ị na-etu ya afa na ọ mere mmiri a na-ezo ebe nwanne anyị nwoke evangelist Ebuka Obi na-eme ekpere bụkwa ụmụnna anyị gbakọpụrụ ebe a kedu ife e nwetara ya ụfọdụ nọ ebe afụ mmiri machaa fa o nwe ike o bunye fa eh, ọya bịa dịka nimonia ma ọ ofe ife so gịnị ka nwanne anyị nwoke ahụ nzu n'ọnyịbe ya bụ dibịa na-eme ka mmiri na-ezo ebe a gịnị ka ọ ga-enwe na ya ife na-emekwanụ anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka yes ife na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka watch eho evangelist Ebuka Obi buru a Zion ministry all the way from Lagos State unu ma na the type of demolition nọ na that Lagos State o buru Zion ministry gbadata na this our south east ka o develop this state ka o develop south south east ka o develop Ngor Okpala why some ndị Ngor Okpala asị na ife Evangelist Ebuka Obi na-eme adịrọ mma why some dibia plus na ọ ga-eji mmiri wee destroy ife past Evangelist Ebuka Obi na-eme ihe out of foolishness yes ndị na-achọ ọganiru Ngor Okpala otu a ngosi that part of Ngor Okpala si bụ the bush Prophet Ebuka Obi eburu ebulata Zion ministry in order to develop that place asị na asị asị na ife pra- eh, asị na na ife Evangelist Ebuka Obi na-eme adịrọ mma ana m ajụ ka ife unu chọ ka Evangelist Ebuka Obi mee na ka ọ bụrụ na ọ dị mma ka ife ihe unu chọ ka o mee na that Ngor Okpala na ka ọ sị na ọ dị mma o nwe ife e mere ndị Igbo ka e meta fa mma ọ ya mere ndị Awụsa ndị Yoruba ji ji ji ja eti play a pụta na Lagos State a na-edemolish houses a na-edemolish building demolish business of Igbos but still yet o nwerọ onye Igbo pụtara anụ all these dibias na-ekwu okwu na a ga-aha mmiri a ga-eme nka o nwerọ onye pụtara that day that day a na-edemolish that houses ọ sị ka ha mmiri ọ sị ka o ji mmiri wee destroy ya ya na-eme ọ sị ka o ji thunder wee destroy everything everything na-eme na the program Evangelist Ebuka Obi na-eme ka unu dị after ka unu nwee power unu afụrọ that excavator na-demolish the buildings unu ga-asị ka unu jiri ọgwụ unu ahụ na-agwọ wee mee ya that excavator ka ọ rụdebe ọrụ ọ ebe Evangelist Ebuka Obi nọ ka unu na-amapụtasị